Salam alaikum, salam alaikum, la famille. N ka foli bɛ fami bɛɛ lajɛlen ye. Vraiment ne kɔni ka kuma ka ca ne bɛ rappeur kɛrɛnkɛrɛnya la teze ne bɛ n ka kuma bege teze de kan kosɛbɛ ka caya mais teze bɛ mali de kɔnɔ donc maliyɛndenw an bɛɛ mago bɛ fɛn dɔ la sisan n'o ye hakilisigi ye bon kɛrɛnkɛrɛnya an ka kuma min nɔfɛ dɔrɔn n tɛ fɛ ka na vidéo janya an ka an fakɛ n'o ye safu keyita ye vraiment a ye kuma minnu fɔ kuma in kɔni vraiment mɔgɔ kan ka miiri kuma in kɔnɔ kɔrɔ caman caman de b'a ka kuma in na hali n'a y'a sɔrɔ maliyɛn dɔw bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ a ka laɲini tɛ fɛn min ye olu dɔw ta bɛ faamu fana olu fana dɔw ye nasɔngɔ ɲinina de ye nasɔngɔ ɲini mana kɛ cogo o cogo o y'a sɔrɔ i balolen de fana don paseke n'i balolen tɛ i tɛ nasɔngɔ ɲini quoi i m'a faamu vidéoman caman bɛ bɔ dɔw bɛ bɔ ka manamanakan dɔw fɔ ça fait ne yɛrɛ ma adamadenya yɛrɛ faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya na n yɛrɛ ye farafin ye n ye maliyɛn ye bon maliyɛn si ma fisa ni maliyɛn fana ye mais an ka farafin dama an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ i m'a faamu dɔw bɛ ka safu ka kuma ta ka kɛ ko wɛrɛ ye k'a sɔrɔ i n'a fɔ a bɛ fanga ɲini na a ma fanga sɔrɔ wari de digilen b'a la parce que dɔw ko k'a bɛ ka députéya ɲini k'a ma députéya de sɔrɔ k'o de digilen don safu la safu ye maliyɛn de ye a kan ka a ka députéya ɲini kɛ n'a y'a ɲini jɔn bɛ se k'a fɔ k'a kana ɲini droit bɛ mali bɛɛ bolo bɛɛ ka fɛn ɲini mali kɔnɔ faamaya ɲini n'i b'a dɔn i bɛ se k'a kɛ n'i y'a sɔrɔ o de don n'i m'a sɔrɔ fana banna mais j'espère que o ma se kuma wɛrɛ la an ka ɲɔgɔn buruja sur la internet a bɛ tubabuw ɲɛ don an na kosɛbɛ quoi parce que safu ka nin kuma kelen in a sera tubabuw ni kan fan min fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya faransi a sera u ni fan min fɛ u yɛrɛ de b'a dɔn paseke a bɛ mɔgɔw motive safu ye mɔgɔ ye mɔgɔ min dɔnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ mɔgɔw motive ka ko dɔw kɛ parce que n'an ka jamana politiki mɔgɔ dɔw kun minnu dɔnnen don kosɛbɛ ka nin kuma dɔw fɔ o cogo kelen de mais olu caman bɛ yen olu tɛ na farinya k'a fɔ paseke olu ye fankelennaw ye olu kɔni ta bɛ faamu hukumu kɔnɔ i bɛ fanga ɲini kɛ cogo o cogo i bɛ fanga ɲini ka na sigi mɔgɔw de da la mɛ ni mɔgɔw bɛɛ sara ka ban ala k'an cɛ janya o ma aa i tɛna sigi mɔgɔ kunna dɛ fo n'i sigira faliw kunna paseke hali faliw u bɛ n'u bɛɛ faga i m'a faamu mɛ tuzuru an bɛ ala de deli ala ka an ka jamana sumaya mɛ minnu kɔni bɛ kan wɛrɛw fɔ ka safu jalaki n'a ka nin kuma fɔlen in vraiment ne kɔni ka kuma b'olu kɔntiri la kosɛbɛ a kuma de don a kɔni a man di ne ye ne t'a fɛ k'a mɛn paseke tubabuw tɛna bɔ ɲɔgɔn kɔ i m'a faamu paseke bɛɛ b'a fɔ perewu tɛ safu bolo nin kuma in na perewu t'a bolo perewu jumɛn de b'aw bolo k'a fɔ ko tubabuw de fana tɛ k'an ka mɔgɔw faga perewu jumɛn b'aw bolo o la han ni perewu tɛ mɔgɔw bolo o la mami wadara ka kuma de don u kɔni nana mɔgɔw bɛ ka faga dɔ de farala o kan fɛn ma b'o la perewu kɔni b'o la kɔni o kɔni ye perewu dɔ ye parce que u nana a ma nafa ɲa wala e nana mɔgɔw ye ci bila e ma n'i y'a ye mali ye ci bila diɲɛ mɔgɔw ma dɔnku o y'a yira de k'a fɔ olu dɛsɛra dɔnku mɛntɛnan diɲɛ mɔgɔw a ye n'an dɛmɛ dɔnku ni diɲɛ mɔgɔw nana ka na mali dɛmɛ n'olu fana dɛsɛra a bɛ fɔ u dɛsɛra kɛ o fɔli tɛ mɔgɔ dajɛ u dɛsɛra de fana dɔnku ni i dɛsɛra i tɛ ka se ka ko kɛ fɛn min yɛrɛ tun tɛ yɔrɔ min na a tɛmɛna o yɔrɔ kan an tɛ se ka nin faamu nin tɛ se ka faamu cogo si la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mɛ farafinw fana an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni nin kuma sugu fɔra hali ni k'a fɔ i bɛ bɔ erezo sosiyo kan ka bɔ ka na manamanakan dɔ fɔ ne kɔni bolo ce n'est pas la peine quoi o kɔni tɛ kuma ye min kan ka fɔ fiyewu k'a fɔ k'i bɛna safu kɔni jalaki ko in kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɛ a man di ne ye parce que n y'a jateminɛ jamana caman bɛ yen kodiwari nizɛri ni jamana caman bɛ yen olu bɛ safu ka kuma in u b'a sɔn ji la kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ a ye kuma min fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don donc mɛ an yɛrɛ fana ka to o kuma ninnu kɔ an yɛrɛ dama bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɔ nin jɔnya kun dɔw kɔnɔ sinɔn an bɛ jɔnya de kɔnɔ i m'a faamu wa bɛɛ b'a kalama fɛn min bɛ mali la kidaliko kuma yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ ɲinana kidaliko kuma kɔ an k'a fɔ erebɛliw bɛ kidali de wa ok ni u ye kidali de minɛ mali bɛ ka kidali de ɲini mɛ sisan mɔgɔ yɛrɛ ɲinana kidali kɔ parce que kɛlɛ yɛrɛ tɛ kidali bilen yɛrɛ sinɔn faransi na wagati erezɔn fɛn o fɛn kun minɛlen don donc a bɛɛ minɛna mɛ ko mɔgɔ kana don kidali mais pourquoi mɔgɔ tɛ don kidali kidali tɛ mali ye wa mais depuis o yɔrɔ la i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen bon o ni bi cɛ dɔ de fana farala ko kan foyi tɛ ka bɔ a la ni jihadisiw bɛ kidali dɛ ok o ka bɛn tiɲɛ ma mais mɔgɔ minnu fana tɛ sɔrɔdasi ye n'u dalen bɛ sunɔgɔ la n'u bɛ taa jɛni dun aw bɛ mun fɔ o la n'i y'a ye i b'a fɔ salifu ye nin fɔ a bɛ ten a bɛ ten a bɛ IBK contre la donc j'espère que e e dɔgɔnin de tɛ sɔrɔdasi ye ou bien i kɔrɔ ta ye ou bien i fa ta ye i muso ta ye i den ta ye e dalen bɛ bamakɔ yen i lafiyalen de don donc c'est pour cela i bɛ bɔ ka manamanakanw fɔ fɔ fɔ ko salifu man ka nin fɔ a don siɲɛ bɔ segu a bɛ IBK contre la vraiment an ka ɲɛ yɛlɛ ko dɔw ma an ka ko dɔw ta ni hakili ye salifu ta n y'a juguya de kun na k'a to a kɔnɔ kɛ a b'a to a kɔnɔ a se bɛ salifu ye ka t'i da jamana wɛrɛ kan mais a ka a fa jamana de don ou bien mais IBK nationalité français de don n'a bɔra fɛn fɛn fɛn a bɛ se ka taa faransi voilà mais anw minnu ye faantandenw ye anw bɛ to a kɔnɔ yen a sera yɔrɔ dɔ la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye don a ka to ka manamanakanw bila bila mɔgɔw ka fɛnw kan quoi an t'o an t'o niveau kɔnɔ bilen an tɛmɛna o jate bɛɛ lajɛlen kan an ka se ka fɛɛrɛ kɛ an bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma ni min kɔni bɛ yen tubabuw siranna salifu ka kuma la parce que u b'a dɔn salifu n'a kumana a bɛ diɲɛ la a bɛ mɔgɔw motiver kosɛbɛ quoi i m'a faamu donc c'est pour cela u siranna mais aw manamana mɔgɔninw bɛ bɔ ka t'i jɔ ko salifu ye min fɔ preuve t'a bolo nin kuma in na a dɔsen a bɛ fan kelen na aw bɛ se ka a bɛ IBK contre la salifu tɛ IBK contre ni salifu bɛ IBK contre a tɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ a ye i m'a faamu a y'a kɛ cogo min na ne fana bolo nin fana y'a kɛcogo ye parce que dɔw fana y'a yira a kan ka se ka IBK ɲini ka kuma fɛ a kelen ni IBK kelen non a y'a kɛ cogo min na ne yɛrɛ kɔni bolo ne kelen ka miiri la nin de ɲɛna parce que n y'a kɛ tan ɲɛmɔgɔw y'a mɛn parce que hali n'a y'a sɔrɔ faransiw kun tilennen tɛ nin kuma yɛrɛ sababuya la u bɛ se ka tilen ko a bɛ fɔ min ye faransiw a ye bɔ yen rusiw ka na a bɛ se ka kɛ ni ko dɔ b'u kɔnɔ u bɛ se k'a dabila u tile b'a fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ an ka ko dɔw nɔ ma u bɛ tilen parce que an filɛ vingtième siècle de kɔnɔ ce n'est pas que hali i kalanna n'i ma kalan mɔgɔ si tɛ kunfin ye bilen quoi diɲɛ yɛrɛ filɛ niveau min kɔnɔ mɔgɔ si tɛ kunfin ye bɛɛ bɛ fɛn dɔ kala ma i bɛ se k'a fɔ ni n kumana n ka kuma tɛ minɛ k'a fɔ k'an ye kunfin ye an tɛ kunfin ye dɛ voilà fo bɛɛ k'o fana jateminɛ mɔgɔ si tɛ kunfin ye an filɛ don min na ko bi an ka jija an ka segin ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ an kana fara fara nin t'a taabolo ye dɛ voilà i y'a ka t'i sigi caméra nin ɲɛfɛ k'a i yɛrɛ la jama jɛman k'i yɛrɛ la kulekule fu la i b'i diya de i bɛ bamakɔ de taa nord la k'i ka t'i jɔ yen ko salifu ye kuma min fɔ k'a ma ɲa yɔrɔ so na a duguladenw dɔw bɛ kisɛ ci la yen i m'a faamu donc ala ka min saga ma donc mɔgɔw kana k'olu ta k'a kɛ ça fait u ka fɛn sɔrɔ sira ye quoi ou bien n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ka e financer ka dɔɔni di e ma i bɛ t'i sigi video la k'a kɛ manamanakan bɔ yen mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ hakilina kelen ye mais nin sugu ni nin kɛra i man ka kuma nin kan quoi i b'i da de n'i tɛ se ka lafasali kɛ i ka jamana lafasa i man ka kuma ka bɔ ka manamanakan fɔ quoi i m'a faamu donc mɔgɔ minnu kɔni b'u kɛ vraiment ne kɔni ka kuma b'u contre la kosɛbɛ k'a fɔ k'u bɛ salifu ka kuma in k'u bɛ bila contre la ne kɔni b'olu fana contre la voilà donc nin tun ye kuma kunkurunin ye parce que n kun famana n tɛ video kɛ direct parce que ne ka kuma nin fɛn ninnu kan a ka n ye jamanaden de ye n kan ka kuma kan fɛn minnu don a kumaw ma nɔgɔ voilà ne bɛ n ka kumaw baser an ka artistes kan donc ou bien rappeurs kan k'an ka kuma fɔ ka taa hukumu kɔnɔ mais i bɛ rappeurs fana lamɛn ou bien i bɛ kuma olu fana kan o y'a sɔrɔ ni jamana de lafiyalen fana don parce que n'i y'a mɛn ɲɔgɔn concert kɛla tɛ ɲɔgɔn dɔnkilidalaba tɛ bɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔw de fana bɛ jamana kɔnɔ dɛ nka ni jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ sara tuma min na i taa i jɔ jɔn de kunna k'i ta fɛn kɛ ne kɔni bolo ko an ka hakili sɔrɔ an ka ko ma an ka segin an yɛrɛ ma an ka jamana soutenir an kana fara mɔgɔ si kan mɔgɔ si kan'i ɲɛ jɔ warini dɔ la ko politigi mɔgɔ dɔ taara warini dɔ d'i ma bɔ i ka manamanakan fɔ dɔ ma ne kɔni bolo an t'o hukumu kɔnɔ bilen wala don ko kelen de dɔn an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an y'a bɔn ne an bɛ ɲɔgɔn bolo tz sela dɔn